Allahumma soli ala seyidina Muhammadin wa ala ali seyidina Muhammadin wa salim wa tasliman. bɛ nɛgɛjuru i bɛ a jɔ nin yɔrɔ in na ka maa minnu ye weleli kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo minnu tun b'a fɛ ka don n'u ma se ka sira sɔrɔ an bɛ foli ni jamu k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma Sɛku ka to lamɛnli la fɛn min ye a bɛ se ka kɛ olu tun bɛ kamanakan min fɔ babu kɔnɔla la a bɛ se ka kɛ da bɛ sɔn se a ma an bɛ foli ni tanuni k'a lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ fo i bolo yɛlɛma an ka belebele an b' u kunbɛn n kunbɛn sani an bɛ sɔrɔ ka a daminɛ

Turabu kalan k'a dɔn ka tila k'a dɔn kari k'i yɛrɛ kɛ kalanden jo i ka se ka i mako ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye siga weleli kɛ nimɔrɔ in dɔ la kelen na o an bɛ kalanbolo maa bɛɛ lajɛlen fo ka perezidan fo ka foli ka di Lalabi Junior ɲɛnama Mohamed o don k'a foli waati in na a dɔgɔkɛ bɛ yan l'incarnation de son père O n'a y'i diya a fɔ RAMSES II o don n'a y'i diya a fɔ ko Lalabi ka Abu n'a y'i diya a fɔ le dictionnaire nin bɛɛ don Fuseni Lalabi a bɛ kɛnɛ kɔnɔ o don an bɛ foli ni jamu k'o lase a ma ani minnu bɛ k'a ja k'a saniya k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo su in na o don Maaw ko tulo gɛrɛko sigi su in na taa a ka fo ka taa fɔ a to ci sigi Lalabi an bɛ kuma d'a ma ka cɛku a la folikan min bɛ a bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ani lajɛbagaw ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan a k'o kɛ an ka sɔrɔ ka kuma di RAMSES II basi tɛ tarikala ma

An bɛ foli daminɛ ni Gawusu Kalilu Berete Jara Mato kalakisɛ, yaa Ala, foli bɛ daminɛ n'a ye foli bɛ laban n'a ye, siga t'a la, n y'o f'i ɲɛna n ka kumaw la ale ye turabu so 16 a y'a tu tigɛ, hun, an bɛ tagama na sira in de kan ka taga, tan don, a fɔlen kɔfɛ, hun kɔrɔkɛ ɲumantigiya o ye ne Fuseni Lalabi lafiya n ka ɲɛnamaya bɛɛ tiɲɛ don Abu Lalabi RAMSES II a sigilen filɛ n kɛrɛfɛ kumaso kɔnɔ n ka foli bɛ kɔrɔkɛ in ye n ka bonya b'a kan ale fana bɛ jɔyɔrɔ min na Ala de y'a k'a ye siga t'a la n b'a fo n ka bonya b'a kan. n kɔrɔkɛ bɛ yen n'o ye Mohamed Larabi Larabi junior a bɛ kalanyɔrɔ la nin wagati in na a sigilen don k'an lamɛn tabarikala n ka foli bɛ n kɔrɔkɛ ye n ka bonya b'a kan tabarikala Musa Larabi Abudin Larabi Adama Larabi n ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye n ka bonya b'u kan u folen kɔfɛ kalanbulon peredanba Umaru Sɛn an b'a fo kalanbulon bɛ jamana o jamana kan Europe Afrique de l'Ouest An ka foli bɛ kalanbulon président kelen kelen bɛɛ ye nin wagati in na. Tabarikala. Kumaso in kɔnɔ. Unhun. U folen kɔfɛ, an fa Gawusu Kalilu Berete Kuɲɛna Marteau. Unhun. A ko a ka kumaw la, a ko cɛmannin n'i b'a fɛ k'i ɲɔgɔn ko dan, f'i ka k'i bangebaga musomanw fɛ. Tan don. Tante Awa Jalo, tante Awa Sakɔ, u tɛ kumaso kɔnɔ. Unhun. U k'an lamɛn, an ka foli b'u ye, an ka bonya b'u kan. Unhun. olu folen kɔfɛ hmm? jamana ye kodɔnnabaw hmm. t'a sɔrɔ nin wagati in an kɔrɔw bɛ k'an lamɛn an dɔgɔw bɛ k'an lamɛn an yɛrɛ faw bɛ k'an lamɛn an mɔkɛw bɛ k'an lamɛn n'an filila hmm? u b'an to denmisɛnya ye an fa y'an kalan fitinin min na gawusu kalilu berete an kariyalen de don k'o d'i ma k'i to i sigiyɔrɔ la an bɛ jamana ye kodɔnnabaw fo k'an bolo bɛ dugu ma mɔgɔ min bolo bɛ dɔnni finman na jɛman na hmm? an ka foli b'i ye nin wagati in na k'an ka bonya bi i kan u folen kɔfɛ an bɛ segin ka na kalakisɛ fo gawusu kalilu berete kunjana marteau ah. safa nɔ a ka foli ti ban n hmm. y'o fɔ n ka kumaw la hmm. ala k'a dayɔrɔ nɛɛma yarabi ala k'a dayɔrɔ nɛɛma yarabi a taar'i da hakilina ye a bɛ ka baara de kɛ siga t'a la siga t'a la a ka foli tɛ ban an bɛ dugawu de kɛ belebele in ye ani bɛ ala ka da kalanbulon mɛtiriba wɔkɛ mɔden sisoko an ma ɲinɛ i kɔ kulubali kɔrɔba kane an ma ɲinɛ si kɔ segu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ma sini kuma ɲɛ bila kuma ye su in na su' ka kojugu an ka taa sɛ bɛ fɛn min ye ɛɛ belebele ye Ramsès II l'incarnation de son père larabi ka mun a b'o larabi belebele a bɛ kɛnɛ kɔnɔ awɔ ɲɛ da o da ale kan lafiya don u bɛ lafiya Cheikh Sidibe siga t'a la an b'a fo a fɔ k'a ka bisimila awɔ ka kuma galama k'o tɛnku a la o don a ka foli kɛ an ka sɔrɔ ka taa awɔ

Bari tɔɔrɔtigi mɔgɔ bɛ Sidibe i bari tɔɔrɔtigi tɔɔrɔtigi jɔn ye diɲɛ côté naani bɛɛ bɛnna min ka tɔɔrɔtigiya kan bɛ dinɛ la di dinɛ la n ala ko in an dan da la o sera Gawusu Kalilu Berete verset savantba international dɛmɛɛna ci dɔn mɔgɔ ta yɔrɔ N b'a ɲini ala fɛ ala ka ka kira kɛmɛ saba ni tan ni saba bonya n'a barika kosɔn ala ka lahara sɔrɔ suma fa ɲuman ye ne ne bɛ arijinɛ kɔnɔ ala k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min nɛɛma tɛ ban fiyewu ko ni kala bɛɛ bɛn min de y'a kɛ fisi ala k'a bila yen minnu yɛrɛ taara ɲɔgɔn fɛ

tɔgɔɲumantigi ni jamu don Ala y'a di ne Abudulayi ma labi y'a bɛɛ tɔgɔ ɲuman Fuseni Larabi n b'a fo, unhun, Musa Larabi, Abudin Larabi, awɔ, Adama Larabi, un, fo ka taa se Alimamidenw, unhun, Fɔnba Mija, un, n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka bonya b'u kan, o don, ne de bɛ ka an filmer nin waati in na, unhun, olu yɛrɛ folen kɔfɛ, un, kalanbulon président ba Sɛki Umaru Sɛn, awɔ, n b'a fo n ka bonya b'a kan, ka danaya n b'a fo, unhun, n nana Habi ka subaga groupe fila minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'a y'a dusukun bɔ ka sigi u kɔnɔ, unhun cɛ kɛmɛ cɛ kɛmɛ fila fo kosɛbɛ kosɛbɛ olu ka di olu yɛrɛ folen kɔfɛ n bɛ yafa ɲini kɛ jamana in yɛrɛ kodɔnna baw fɛ don si kɛbaga min bɛ jamana in kɔnɔ ko de abu labi ka kuma kun tɛ ko dɔn ye mɛ fa labi a ye kalan min na an b'o dɔn wa an kariyalen don n'a ye ka di lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla bɛɛ ma sigiyɔrɔ sigiyɔrɔ U yɛrɛ folen yɛrɛ kɔfɛ an bɛ kumaso min kɔnɔ kumaso promoteur n b'a fo directeur Mariko n b'a fo balikɛ a bɛ ka denw na mɛn nin waati na baasi i ka sɛ fila n b'u fo n b'i yɛrɛ fo i ka kɔn diyara ni cɛsiri la ka lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla bɛɛ la minnu bɛ ka mɛn arajo la minnu bɛ ka filɛ sur Facebook sur YouTube an bɛ fɔ filɛ na nin waati na ni ala sɔnna ni hami

Yala fura b'a la? Siga t'a la fura b'a la. Ɔhɔ! N'a ye fɛn ye adamaden ye ni jugu bɛ mɔgɔninfin na bana don. Unhun! Munna an b'a fɔ ni jugu b'i la. Unhun! Bana don sabu adamaden n'i ka kɛnɛ ni la. Unhun! Ala tɛ se k'i bali i diyaɲɛ ko la mais n'i dalen don bana dilan kan. Unhun! I wari hali ni wari b'i kunna. Unhun! Waritigi bɛ da bana dilan kan. Unhun! I bɛ nege kɛnɛya de nɔfɛ. Awɔ! O la jugu tɛ adamaden na ni bana tɛ siga t'a la sabu ale bɛ fantan minɛ a bɛ faama minɛ o don o la bana ye fɛn ye fɛn man ɲi ni bana y'i minɛ yiri kelen bɛ yen bana sugu o sugu surtout tension yiri dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko mɛnsɛn yiri bɛ baara kɛ adamaden joli sira de la mɛnsɛn Ni antidote bɛ jiri la mɛnsɛn b'a la ma si ni bana in y'i sɔrɔ n'o ye tension ye mɛnsɛn a furabulu a kuru kelen pe ɲini i ka na a balabala kosɛbɛ eri duuru eri duuru i ka fɛnti ɲɛ fila min bana in bɛ yɛrɛkɛ ka b'i joli sira fɛ ka mɛnsɛn ye ni san bɛ ka na mhm. ale bɛ kɛ yaala la ni san bɛ ka na mhm. ale bɛ ja de tilema fɛ mhm. ale bɛ nugu de donc ale yiri in bɛ baara kɛ adamaden joli sira fɛ n'i y'a min wagati o wagati a b'i ka bana in dekase k'a dekase ka b'i farikolo la depuis yiri su kɔnɔ i b'a dɔn i ye fura dɔ min mɛnsɛn de bɛ nin kɛ ka bɔ u bila to yen yiri dɔ bɛ ko kɔrɔngɔyi i k'ale fana furabulu ɲini kuru wolonfila ale fana tɛ dɛsɛ bana kofɔlen na tension a tɛ dɛsɛ fiyewu tension yɛlɛnna a jiginna o i ka kɔrɔngɔyi kuru wolonfila ɲini i k'a tobi a ko k'a min fo ka taa se dɔgɔkun tile wolonfila ma i bɛ ala jɔyɔrɔ y'o bana kelen na. 77011616 walima 74862525 nin bɛɛ lajɛlen kalanbulon a nimɔrɔ ye an bɛ taa ɲɛ fɛ l'incarnation de son père Ramsès 2 a bɛ la bi dɔ ko ko ale mankɛnɛ a kunkolo yan fan fɛ ɲɛ b'a ŋɛɲɛ wa fɛn min ye kunkolo ye o b'a dimi sanga ani waati bɛɛ yala fura b'a la ee alihamdulila n bɛ kuma sɛmɛ dɔnni yɛrɛ tigi la n'o ye lala habi turabu tigi ani yiri tigi siga t'a la bana yɛrɛ man ɲi ni bana ye buna hadamaden minɛ ale ye buna hadamaden yɛrɛ jugu halala yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ min bɛ yen ni nin bana kalite b'i la alima i b'a dɔn k'a bɛ mɔgɔ kɛ fiyentɔ ye a bɛ mɔgɔ kɛ fatɔ ye parce que a b'i bɔ raisonnable kɔnɔ k'i bila irraisonnable kɔnɔ i bɔ hakili kɔnɔ k'i bila hakilintanya kɔnɔ i keje keje n'o b'i la b'a di yiri min kan n'a ye nin yiri in kɛ a tɛ tile wolonwula sigiyɔrɔma saba sɔrɔ ni ka fiyew depuis tile wolonwula fɔlɔ

i b'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a siri i b'a fara fara ɲɔgɔn kan i b'a siri fo ka taa se kuru wolonwula ma n'o sera o ma i bɛ nɛrɛ yɛrɛ ju fara dɔ bɔ yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko buwana a bɛ buwana fara bɔ kuru saba n'a ye ninnu fara ɲɔgɔn kan yiri sabanan o de ye segufali ye segufali wolowula de fara segufali kelen segufali kelen mhm. a b'a tobi mhm. ale de ye yiri minnu bɛ takili kɛ ka bana furakɛ joli sira yɛrɛ fɛ direct mhm. n'a ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a don daga kɔnɔ k'a tobi n'a y'a tobi n'a b'a fɛ ka mirakili ye a la depuis a b'a min don min na a k'a fɔ ko alihamudulayi a ka a bɛ lenburukumuni den de ɲini den hakɛ tan awɔ a b'a tigɛ tigɛ a b'a ji bisi ka bɔ a la o foroko in unhun a b'o de bila fura in ninnu sanfɛ ka tobi n'a ye ka tobi n'a ye unhun heure kelen heure fila heure saba unhun heure naani a b'a jigin n'o kɛra daga ji tɔ min to fura ɲaga in kan a b'a sɛnɛ sɛnɛ bidɔn a b'a bɛɛ yɛlɛma waati bidɔni walima kati litiri ninnu k'a garde a kɔnɔ koɲuman k'a mara frigo kɔnɔ ni frigo t'a bolo a b'a mara yɔrɔla yɔrɔ min fana yɔrɔ sumalen parce que n'i y'a sigi yɔrɔla funteni ba bɛ yɔrɔ min na furaji tiɲɛtiɲɛ a b'a kɔ dɔnku a b'a ta sɔgɔma verre ɲɛ saba tɛgɛ fila yɛrɛ parce que ni nin y'i sɔrɔ ta in b'a sɔrɔ bana yɛrɛ dépasséra pa ye dépassé Dɔnku i bɛ te verre ɲɛ saba o de min a sɔgɔma fɛ ni jabɛti t'i la n'i ye te verre ɲɛ saba ji ta i bɛ te verre demi miel k'a la ka yɛrɛ min ye ka ɲɛ ɲɛ kɛ sɔgɔma fɛ a b'a kɛ tilegan fɛ wula fɛ a b'a kɛ Ni nin kɛra ka a bɛ bana source désactivé ka sɔrɔ ka bana furakɛ k'a bɔ farikolo la k'a daminɛ kunkolo ɲɛ k'a daminɛ da la fo ɲɛgɛn taa yɔrɔ ni bana sera i yɔrɔ o yɔrɔ la e bɛ wuli k'i jɔ tɛ se ka nin furakɛ dɔrɔn o de ye nibɔbana ye mais mais nibɔbana o fura dɔrɔn de bɛ ala bolo mais bana o bana ni ala ni gaya la dugukolo sanfɛ précisément a bɛ ka min fɔ hmm. n'a ye nin kɛ hmm. émission yɛrɛ ale yɛrɛ de bɛ weleli kɛ ka jaabi di ko araden ye bana fɔlɔ fɔ ko n y'a kɛ wa n y'a jɔyɔrɔ ye an filɛ dɛ n'ala sɔn L'incarnation de son père. An bɛ taa ɲɛfɛ Cheikh Sidibe fɛn min ye Fuseni Dalabi an bɛ kuma galama ka a tɛnku a la dɔ ye weleli kɛ ko a balima a bɛ sigɛrɛti min a bɛ gulɔ min yala fura bɛ yen min b'a to n'a bɛ se k'a bila Fura bɛ ma k'i ga kulubali bɛ to kun ɲɛna ma to kalankisɛsɛ a bɛ fɔ k'an bɛ kuma fɛn in kan an tɛ se ka kuma kan cogo si la fan'a de fɔ n'o ye la ni a bɛ den ga kulubali bɛ a ka fɔ i tɛ ban ma n'i ka mɔgɔ bɛ yen ni jogojugu n'a sɔnna sonya la fɛn fila de b'a kɛ dantanfɛn fila fɔlɔfɔlɔfɔlɔ sa sa fana kalite ka ca mɛkisɛ nana bɛ ka kuma yɔrɔ min kan o ye sa tutu ye ni jogo dɔ b'i ka mɔgɔ la a bɛ e ja sekɛrɛti min b'o la jogo kalite tɔw i yɛrɛ k'i ba sante i b'o dɔn i bɛ sa tutu nugu de ɲini i b'a mɔrɔso fitinin tigɛ i b'a sisi i b'a kɛ ji la n'i ka mɔgɔ bɛ ka jogo dɔ kɛ n'a min ja min tɛ adamadenya tabiya dɔ ye n'a sura a kɔnɔ a b'o jogo kelen a b'o jɔ a filɛ dɛ sa tutu nugu de bɛ nin kɛ a bɛ o to yen n'o m'a bila a ka so sugunɛ ɲini a fitinin ka se a tigi kɔnɔ so sugunɛ fitinin ka se a kɔnɔ sabu yan filɛ o bagan in na hmm. o tɛ kolankolon fɛ n'o o fitinin suuru jogo jugutigi kɔnɔ hmm. a bɛ jogo in to yen nin fila de bɛ nin ban pewu. tabarikala. 77 01 16 16 77 01 16 16 walima l'incarnation de son père. Moyen. dɔ y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ de ɲagaminen don ale kunkolo yɛrɛ kɔnɔ a ka foyi ɲɛnabɔlen tɛ ne ka fa yɛ a b'an sɔrɔ kalandon la mhm. n'a taara kalandon na a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba tan ni kelen n'a y'a tɔgɔ sɛbɛn n'an ye filɛli k'a ye k'a ka vi yɛrɛ analyser bien n'an y'a sɔrɔ a dɛra ye la an b'a bila a hare filɛ de b'o kɛ O y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye fura bɛɛ ko ka dɛsɛ a ma résultat foyi sɔrɔ n'o de b'a to ale ka ko foyi tɛ ɲɛ a bolo a ka taa kalandon na n'a taara kalandon na n'a y'a tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba tan ni kelen k'a fɛ ka abu dala ye a den n'a ni ɲɛ dara ɲɔgɔn na masa a yɛrɛ bɛ waati min na a n'a bɛ kalo min na a n'a yɛrɛ bɛ san min kɔnɔ b'o san analisi bɔ ka d'a ma n'a man ɲi n b'a ba yɛlɛma a bolo a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ A fila an ni taa an bɛ kuma di Fuseni labi ma nin yɔrɔ in na donc ko ale ye examen de la siga a bɛ fɛ kɛmɛ fɔ ka ca an b'a fɔ da di mɔgɔ minnu bɛ yen k'aw bɛ examen la nin yɔrɔ de la an b'a fɔ nka ye taa kalan kɛ i tɛ turabu dɔn nin yɔrɔ la i tɛ se ka nin baara dɛ turabuden dɔ de bɛ turabuden sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na sigilen bɛ turabu so tan ni naani de la u b'a fɔ cɛnden ma ko zumana turabuden yɛrɛ bɛ ci fila kelen fila kelen mɔgɔ min bɛ yen i bɛ examen la n b'a d'i ma kɛcogo fila fɔlɔ i bɛ zumana sɛbɛn zumana fila yɔrɔ in i b'o jigin i ka bigi kɔnɔ i ka examen sɛbɛnni bɛɛ i b'a kɛ n'o bigi ye n'i ma se k'o kɛ e mɔgɔ min bɛ yen i bɛ examen la turabuden dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko solomana i b'a ci bolokɔni bɛɛ la kumaba in kan i b'i sigi examen sali kɔnɔ fo ka t'i bɔ i b'a mugan fo ka taa ban n'i y'a mugan ka taa ban examen kɛlen ala b'a don i garisigɛ la nin fɛn fila an bɛ se ka nin de di san san san examen kɛlaw ma u k'a kɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ee fɛn min ye garijigɛ an bɛ taa ee, abu lalabi garijigɛ dɔ ye weleli kɛ ko garijigɛ ko k'a garijigɛ k'a bɛɛ ɲagaminen don a fana bolo ee u bɛ se ka alihamdulilayi mun fɔ o la mɔgɔ min bɛ yen n'a ka ɲɛnamaya la n'a garisɛgɛ yɛrɛ ɲagaminen don Mhm. i b'a dɔn ko mɔgɔ garisɛgɛ bɛ dɔgɔya de walima i garisɛgɛ bɛ sa de Hmm? N'a ɲagamina o bɛɛ la i bɛ dɔɔnin dɔɔnin sɔrɔ mɛ n'i garisigɛ fagala i tɛ foyi sɔrɔ n'i garisigɛ dɔgɔyara i mago bɛ fɛn min na cɛ i t'o sɔrɔ yan a bɛ na i ma dɔɔnin dɔɔnin wa a bɛ tutu ni mɔgɔ min b'a fɛ ka garisigɛ sɔrɔ garisigɛ yɛrɛ de bɛ ka kuma parce que ne abu lalabi ka ɲɛnamaya bɛɛ la n y'a jira k'a fɔ ni dɔn Minnu bɛ hamimu tiriti n y'a bɛɛ kɛ sara ye dɔnni bɛ garisigɛ de bolo ha de ma ne yɛrɛ b'o sara in cɛ ka jɛ saratɔ in bɛɛ kɔ parce que ni garisigɛ t'i la dɔrɔn i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɛra fu dɛ n b'a di turabu la ka tila k'a di jiri la turabu min na sisan n'i y'o turabuden kɛ ala b'i sɔn garisigɛ la garisigɛ min n'i b'i ka ɲɛnamaya kɛ na turabu so naaninan o den isa isa fasitigi ale ye turabuden turabuden min n'a bɛ ci fila fila yɛrɛ kelen fila i bɛ isa fasitigi i b'a sɛbɛn kɛmɛ ani tan ani wɔɔrɔ n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ ni tan ani wɔɔrɔ i b'a nasi bɔ n balimakɛ n balimamuso i kasɛtigɛlan ka la i b'a mun i farikolo n'i y'a mun i farikolo la I b'i jija i ka tile bi naani ni duuru sɔrɔ ka i t'o dépasser fiyewu fɛn mako bɛ fɛn min na fo i garisigɛ k'a d'i ma parce que n'i garisigɛ dɔgɔyara i ka sɔrɔ i sɔnni sababu bɛ bolo minnu kɔnɔ olu de olu ka foni ka ɲɛsin i ma u bɛ kuru u tɛ sɔrɔ yan turabu to yen A bɛ jiri la n'i m'a sɔrɔ turabu la parce que e tɛ turabu dɔn n b'a d'i ma jiri la parce que tuma min na n fa lalabi a b'an kalan diɲɛ yiriw la a y'a jira k'a fɔ n'i ye diɲɛ yiri ta k'u fara ɲɔgɔn kan diɲɛ yiri bɛ yiri groupe saba o yiri groupe fɔlɔ olu de yiri yiri wlimaw jiri minnu bɛ ni dɔ kisi ni ɲɔgɔn gɛrɛ tɔɔrɔ yan mhm. o de ye yiri dawulamaw ka baara ye yiri gurupu filanan o de ye yiri yiri furamaw mhm. yiri minnu bɛ bana jugu sama ka bɔ danfɛn farikolo la ka sɔn kɛnɛya mhm. yiri gurupu sabanan o de ye yiri biɲɛdimaw ye yiri biɲɛdimaw olu de ye yiri yiri minnu bɛ garisɛgɛ ni nafolo di buna hadamaden n'i bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko pɔpɔ N'i y'ale tigɛ dɔrɔn i b'a ye mɔgɔ min bɛ sokɔnɔ la n'i y'a tigɛ i b'a ye a bɛ jɛji bɔ fɔlɔfɔlɔ tun bɛ bolifɛnw n'u kɛrɛbela u b'u kɔli n'a ye n'i y'o kuru wolowula sɔrɔ n'i kɛra cɛ ye walima n'i kɛra muso ye n b'a ɲini i fɛ i ka nin kɛ ala kama kira kama a kuru wolowula don daga kɔnɔ dɔrɔn i ka ji k'a kan i k'i sigi a kan ka i ka hami d'a kan a b'u lalabi hadamasensi den ko ko n'i bɛ fɛ ka garisɛgɛ karaba k'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ la i garisɛgɛ ka diya i n'a fɔ suruku garisɛgɛ ko nin yiri kuru wolonwula de b'a kan n'i ye ji k'a kan i ka garisɛgɛ ko yɛrɛ ɲɛfɔ ala ye k'a ka sababu don yiri la i b'a tobi k'a mɔ i b'i ko a la siɲɛ wolonwula su kelen N'i y'i ko a la siɲɛ wolowula su kelen mhm. de i b'a sigi tasuma sanfɛ i b'a fɔ ko mhm. fo ni nin fura in ma mɔ sin ni nin fura in mɔnna mhm. k'a da ne a bolo i karisa ye farikolo kan o ye n ka garisɛgɛ ko gɛlɛya bannen a bɛ la yɛrɛ de yan ala bɛ sɔn bɛ sɔn n'i y'a da i farikolo kan

A dalilu bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ de n'i y'a kɛ mɔgɔninfin bɛ girin i kan diɲɛ bɛɛ bɛ girin i kan a fɔlɔ fɔlɔ turabuden dɔ bɛ yen n b'a di turabu la ka yiri fara o fɛn fila in a fila bɛ fɛn ɲuman turabuden jumɛn bɛ mandiya di adamaden ma lomara de b'a kɛ lomara yɛrɛ sigilen don yɔrɔ jumɛn sigilen don turabu so a sigilen don turabu so wolonfilanan de la lomara bɛ ci fila kelen fila fila mas n b'a fɛ ka manja di turabuden ka tila k'a di fɛn ɲɛnama de a di n'i ye lomara sɛbɛn waa fila kɛmɛ mugan ni fila i bɛ nasi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yiri kelen bɛ yen u b'a fɔ o ma ko balansan i b'o ladɔn ɲini balansan i bɛ balansan ladɔn ɲini k'a kɛ lomara nasi la ka kasa tigɛlan k'a la i b'a mu n'i y'a mu i farikolo la diɲɛ bɛ girin i kan girini min tun tɛ i mago bɛ girini kalite min na i fana b'o ye o ye cogo kelen na lomara b'a kɛ n'i ma jama sɔrɔ la o to yen n bɛna n'i ye fɛn ɲɛnama jumɛn na n'i ye dantanfɛn dɔ u b'a fɔ o ma ko wɔlɔ N'i b'a fɛ ka manja sɔrɔ cogo cogo Masi f'i k'a dɔn manja yɛrɛ fɛn dɔ de ye mɔgɔninfin bɛ se fɛn min na e Masi e sigilen filɛ i bɛ kumakan duman min kan fɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛ e lamɛn e bɛ se i ka baara la o manja fɔlɔfɔlɔ de ye fanko fɔ k'o bɔ a la dɛ i ka i ka baara la n'i bɛ i ka baara la manja t'o kan dɛ i ka taa la Manja fɔlɔfɔlɔ de i bɛ se i ka baara takɛ mɔgɔ girinna a kan a bolonɔ de ka ɲi tan don don manja fura o t'a bali k'an t'a di mɛ fan ko fɔ mɔgɔ i bɛ se baara min mɔgɔninfin de bɛ taa baara in nɔfɛ i n'a fɔ ne ni kɔrɔkɛ a bolo la an sigilen filɛ dɔn mɔgɔ bɛ dɔn dɔ la ne b'a ka dɔrɔn ne b'a fɔ dɔrɔn a dusukun bɛ la emisiyɔn a b'i sigi k'a la dɔnku o t'a bali k'an tɛ manja fura di manja fura wɔsi t'a la ta t'a la wɔsi ɲini k'a kɛ bidɔn kɔnɔ i ka ji k'a kan i ka kasatigɛlan k'a la wɔɔrɔ kelen kelen si a tɛ yɛlɛma n'i y'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka kasatigɛlan k'a kan ka to k'a mun i fari la Ala b'i ko diya dantanfɛnw yɛrɛ kuma na kɛ hadamadenw ma. Alahu akbar Ou bien o to yen, timitimini ɲini dɔrɔn, ale ye jiri de ye, a bɛ kungo kɔnɔ, i k'a furabulu caman ɲini i k'a susu, unhun, i bɛ a mugu bɔ, a bulu mugu bɔ, unhun, ka nare k'a la, unhun, ka k'i mun to yen, Masi, un, o fana bɛ manja dɔ di hadamaden ma i ma sigi ni min ye, tabarikala, a bɛ se ka nin de d'i ma sisan sisan manja, an bɛ to ni e ye, siga t'a la, dɔ ko ko baaratanya de b'ale la baara t'a bolo n bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka n wolofa ɲuman in fo Yusu Gawusu Kalilu Bɛrɛte Ɲanna Marito mɔgɔ min bɛ yen k'i tɛ baara la turabuden dɔ de bɛ yen a sigilen bɛ turabu so kɔnɔntɔnnan na u b'a fɔ a ma ko kalalaw i mɛnna ka baara ɲini i m'a sɔrɔ ou bien i mago bɛ baara yɔrɔ dɔ de la o baara yɔrɔ in papiye ɲini dɔrɔn i k'i jija i ka badara o fana bɛ ci fila kelen kelen wɛrɛ fila i bɛn'o sɛbɛn sira jate la wa kelen sira yɛrɛ bɛ ci kelen kelen fila fila i bɛn'o sɛbɛn sira jate la wa kelen kɛmɛ mugan ani fila i bɛ baara yɔrɔ min nɔfɛ baara yɔrɔ in papiye dɔ ta fɔlɔ yanni i ka nasi in sɛbɛn k'a sisi ko baara yɔrɔ e bɛ baara yɔrɔ min kɛ k'o baara yɔrɔ yɛrɛ papiye dɔ ta i ka o papiye in sisi ko n'o mugu dɔɔnin kɛ daba in na i ka tiɲɛden in sɛbɛn

ko ale mana don furu la cogo cogo a mana bɔ muso nɔfɛ cogo cogo a bɛ tiɲɛ yala fura b'a la fura b'a la ɛɛ ka minɛ ka bɔ n falala yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ala m'a ka lajarabi si jigin dugukolo sanfɛ fo k'a sɔrɔ a y'a fura delila k'a fɔ n ka kumaw kɔnɔna ka tɛmɛ ko ni i bɛ fɛ ka furu kɛ i kan k'i ka ɲɛnamaya filɛ k'a dɔn k'a fɔ ne ni karisa bi bɛn walima an ti bɛn i b'a dɔn ko ni fɛnw sera niveau dɔ la n'a gɛlɛyara ka se niveau dɔ la i yɛrɛ bɛ nkalon da i yɛrɛ la ko fɛnw b'i nɔfɛ fɛn b'i bali ka furu kɛ alors que i bɛ ka vi système dɔ de kɔnɔna na système tɛ permettre ka jɛ ni mɔgɔ ye e m'a ye u b'a fɔ an ka bamanankan dɔw la ko ko ni te gɛlɛyara a bɔra fɛnko la mhm. ko n'i cɛ bɛ nin état in na mhm. ko n'i yɛrɛ ye furu kɛ mhm. o ye minnu yɛrɛ sera k'a kɛ k'a tɛ se a furumuso kɔrɔ depuis filɛli yɛrɛ ma kɛ taamasiyɛn dɔw dira ye donc n'i ka ɲɛnamaya bɛ ten t'a sɔrɔ i ka système t'i permettre ka jɛ ni mɔgɔ ye surtout ka furu kɛ parce que hali n'o furu in kɛra o tɛ kɛ furu duman yɛrɛ ye mais n b'a a yiri d'a ma ka tila k'a turabuden d'a ma n'a y'a kɛ a bɛ lahalaya min kɔnɔ a bɛ bɔ o lahalaya in kɔnɔ a bɛ fɛ ka kɛ cogoya min na n'a bɔra furu nɔfɛ o kɔfɛ furu kɛlen tɛ sa yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko gala o bɛ gala ɲini ni cɛ yɛrɛ don parce que bɛɛ bɛ k'a lamɛn malgré que cɛ ye weleli kɛ k'a fɔ

ni muso don a bɛ gala kun naani ɲini n'a y'o sɔrɔ i b'a tobi k'a mɔ k'a ko mais i b'i jija i bɛ tile wolonwula sɔrɔ a kan i b'a ko toujours n'i b'a ko i yɛrɛ b'a fɔ ala ne ka furuko yɛrɛ de gɛlɛyala ni ne bɔra muso nɔfɛ a ti ɲɛ walima ni cɛ yɛrɛ bɔra ne nɔfɛ a dan ye dɔrɔn a da ka don kuma in na de mais a tɛ réaliser bilen n'o tile wolonwula in dafara ɲaga bɔ dɔrɔn aw ka ɲamafiliyɔrɔ la k'a bila yen n'i sigi k'a résultat lajɛ n'a tɛ don e tɔgɔ la furuko kuma la bilen k'a bɛ da la o diya fara o goya kan furu kelen n'i da donna min na o bɛ kɛ ten an bɛ bɔ yiri kɔnɔ An bɛ na turabu kɔnɔ ɲɛnamaya mhm. o yɛrɛ de ye ne ni juguya ye mhm. turabuko yɛrɛ fana bɛ ban pewu mhm. juguya de la n'o ye turabu so tan ani filanan ye n'i bɛ fɛ k'i ka ɲɛnamaya redresser k'a bila a cogoya ɲuman ɲuman na parce que a bɛ fɔ nin ma ko échec n'i ka ko min daminɛna dɔrɔn ko wɛrɛ bɛ bila a la k'a tiɲɛ walima a dan ye dɔrɔn i kana kuma fɔ n'i y'a kuma fɔ a bɛ kɛ balawu ye ko i b'a dabila I b'a dɔn k'a fɔ ko dɔw dabilali sababu ye dɛmɛbagantanya de o fana b'a la o. fɛn t'i kun o ye tiɲɛ Mhm. mais jigiya yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen Mhm. n'a sera o niveau la i b'i yɛrɛ kun ɲininka O don. parce que ni D'accord. nin nin bɛɛ bɛ dɛsɛ bunahadamaden kelen na Mhm. ale yɛrɛ bɛn'a fɔ ko kunnafɛn de b'ale kɔ surtout Mhm. a ka prétexte dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko ko siko jugu bɛ na ale la Mhm. donc déjà kuma banna ale yɛrɛ t'a yɛrɛ sɛgɛn bilen yɛrɛ nuhun ta n'i ye nin nuhun in ta ni kɔlɔlɔ ye ani nin sirijugu ye a bɛ bɔ i la pewu i bɛ nuhun ta ala saba jate la ala yɛrɛ kelen bɛ bɔ ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ye n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan k'a saba fara ɲɔgɔn kan o bɔ ni kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani segin bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ sigiyɔrɔma saba nuhun sɛbɛnni na dɔrɔn Ni nuhun kɛ na nin kɛcogoya fila bɛ yen n'i y'o kɛ turabuden fila i bɛ nuhun ta i b'o kɛ nasi ni nuhun ta ni nuhun sɛbɛn kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani segin i b'i ko a nasi la siɲɛ wɔɔrɔ yɔrɔ kelen N'i y'i ko a nasi la siɲɛ wɔɔrɔ yɔrɔnin kelen porte porte n'o datugulen don e ka furuko yɛrɛ dilanli ɲɛ ma hali da minnu bɛ yen n'o dusukun bannen don ka kuma parce que n'o kumana a bɛ dilan mais dusukun tɛ se k'o permettre u ka kuma dusukun ninnu bɛɛ bɛ dayɛlɛ a tigi yɛrɛ se yɛrɛ dɔnni yɛrɛ kɛkun ye e bɛ fɛn min fɛ waati min na k'a kɛ k'a sɔrɔ n'i ma se k'o kɛ fiyewu turabuden min fana bɛ yen n'o bɛ baara ni dan kɔnɔ ye o de ye lomara ye lomara yɛrɛ ye turabuden turabuden min ye rencontre de don a kuru ye wolonwula ye a dalen bɛ turabu so wolonwula la n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɔ ni tan ni naani tan ni naani bɛ bɔ ni mɔgɔ yɛrɛ ka ɲinifɛn sɔrɔli ye i bɛ taa sugu la fanikɔnɔ n'i taara fanikɔnɔ san mɛtiri fila walima mɛtiri kelen dɔ mais mɛtiri fila de ka ɲi parce que n'i b'ale kɛ ale tɛ kɛ nasi a tɛ kɛ sɛbɛn n'i ye fanikɔnɔ deux mɛtiri sɔrɔ i bɛna dikɛɲɛ ɲini k'o bila i bɛ lomara sɛbɛn kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani segin fanikɔnɔ in san ka furuko yɛrɛ de gɛlɛya n y'a fɔ i ye cɛ b'a kɛ muso b'a n'i y'o sɛbɛn mhm. kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni seegin fanikɔnɔ sanfɛ mhm. i bɛ dikɛɲɛ kɛ a sanfɛla la mhm. fo ka taa datugu mais n'i ye daba in k'a la walima filitiri k'a la i b'i jɔ a bɛ lafɛn parce que n'i ye dikɛɲɛ k'a sanfɛ pour que a kana sɛbɛnni ye turabuden ye effacer ka bɔ yen i bɛ taa o y'a sɔrɔ i ka duwawu d'a kan i b'a fɛ fɛn min ka bɔ yen datuguni min bɛ yen n'o de bɛ k'e bali ka furukɛ sɔrɔ walima ka furumuso sɔrɔ i b'o fɔ a la i bɛ taa a siri yiri ju la

maa caman ka bi wele kɔnɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan sɛgɛ bɛ mɔgɔw kan fantanya jugu a bɛ mɔgɔw kan ɔ i tɛ ka dɔ d'a ma bi ka bɔ kuma kɔnɔ siga bɛ ka bɛ di ma min bɛ se ka fantanya kɛlɛ ka gɛlɛya kɛlɛ siga ka ga sigaka ka wala wa n bɛ ala ka n bɛ ala barika da an bɛ sɔrɔ bɛ kɛ ko ɲɛna ma Dɔw b'a wele kalakisɛ ale don n ka foli b'a ye ɲɛnama Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma yarabi n'an ko k'an bɛ toucher dɔnni na cogo o cogo unhun f'an da ka s'ale ma waajibi mɔgɔ minnu bɛ yen i bɛ ka wari ɲini e tɛ ka wari sɔrɔ unhun sen dala bɛ kumakan na mais kumakan min a fɔra i ɲɛna kumakan minnu bɛ yen n'a tɛ sɔrɔ wagati bɛɛ unhun ni Ala y'i garisɛgɛ a la i k'a lamɛn i k'a kɛ siga t'a la i ka farikolo to yen i ka kuma in to yen an bɛ ka min fɔ i k'a kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la Mas mɔgɔ minnu bɛ yen kamana gan b'u la nafolo sɔrɔ cogo la i t'a sɔrɔ cogo dɔn fiyewu i bɛ fiɲɛ de yɛlɛma ka kɛ ji ye siga foyi t'a la nin ye dɔnni kuma ye i bɛ fiɲɛ yɛlɛma ka kɛ ji ye cogo di i bɛna lawsinɛ turabu den min don a sigilen don turabuso tan duurunan de la turabuden yɛrɛ bɛ ci kelen kelen kelen wɛrɛ fila a yɛlɛma yɔrɔ ka kɛ fiɲɛ ye ka ji yɛlɛma ka kɛ fiɲɛ o yɔrɔ yɔrɔ min ye i bɛna a sɛbɛn maleju jate la adamaden bɛɛ bɛ fiɲɛ min sama i bɛna lawsinɛ sɛbɛn waa fila kɛmɛ tan ani kelen N'i ye lawsinɛ sɛbɛn nin jate in na mas mɔgɔ minnu bɛ wari fɛ n kan b'o de ma mɔgɔ minnu bɛ garisɛgɛ camanba fɛ ka ka ala yɛrɛ jɔyɔrɔ i ka garisɛgɛ ko la tile duuru kɔnɔna na n da bɛna s'o de ma tan i bɛ maleju sɛbɛn nin sɛbɛn cogo in na lawsinɛ sɛbɛn nin sɛbɛn cogo in na maleju jate la waa fila kɛmɛ tan ani kelen ka nasi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ ni yiri fila tɛ mais fiɲɛ ko yiri fila y'a yiri ye dɛ yiri fɔlɔ o ye tomi ye tomi ye yiri ye i b'a furabulu ɲini k'a fara ɲini k'a dili ɲini o bila i bɛna gwele fana fara ɲini k'a bulu ɲini k'a dili ɲini o bila nasi bɛɛ faralen kɔ ɲɔgɔn kan mas i bɛn'a kɛ ka yiri tobi K'i ko k'i min yiri na ka se tile duuru ma i ka garijɛgɛ ko i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la a filɛ dɛ n'o ma e ka garijɛgɛ ko wuli o to yen turabuden dɔ de bɛ a fana sigilen don n da bɛ s'a ma tuguni a sigilen don turabu so tan naaninan na an b'a fɔ ko zumana zumana yɛrɛ bɛ ci fila kelen fila kelen u bɛ zumana sɛbɛn waa fila kɛmɛ mugan ani kelen kɔnɔnafili mana k'i kan cogo o cogo kamanagan man'i sɛgɛn cogo o cogo n'i ye mɔ de zumana sɛbɛn nin da in na k'a nasi fara ɲɔgɔn kan n'i si ye san mugan ye a ko su kelen siɲɛ mugan n'i si ye san bi saba ye a ko su kelen siɲɛ bi saba N'i si ye san tan wɔɔrɔ ye mhm. a ko su kelen siɲɛ tan wɔɔrɔ mhm. n'i ye eh, cɛden mhm. zumana n'i y'a ko i si hakɛ la i si tile hakɛ masi o tɛ dafa fiyewu ni i ma ala jɔyɔrɔ ye i ka nafolotigiya la ubiyɛn i ka hɛrɛ la komi e tɛ yiri dɔn e tɛ turabuden dɔn e de bɛ yiri dɔn dakuruɲɛ kelen n b'a d'i ma sira kɔrɔ suwanɛ kuru hakɛ ta de la saba ɲini dɔrɔn i k'a bila siyo kɔnɔ i tɛ dɛsɛ yɛrɛ de dɛ mɛ fura tɛ diɲɛ sɔrɔ an bɛ kuma in bɛɛ kɛ dɔw t'a kɛ yɛrɛ mɛ masi ni i sɔnna ka sira kɔrɔ suwanɛ yiri in ka gɛlɛn n ma kosɛbɛ a fɔli man ca mɛ n'i ye sira kɔrɔ suwanɛ kuru saba sɔrɔ k'a bila siyo kɔnɔ ka ji k'a kan tile saba tɛmɛnen kɔfɛ mm. to i k'a dɔɔni ta k'a k'i koli ji la mm-hmm. masi waritigiya tɛ dɛ e tɛ dɛsɛ dahirimɛ la i tɛ dɛsɛ kuwa u se ka nin di sisan sisan u ka nin kɛ kumakan minnu tɛ sɔrɔ wagati bɛɛ mm-hmm. u ka nin kɛ mm-hmm. n'u y'a kɛ u b'a ye foli kɛ ka bɔ kuma la masi foli man ca ne bolo ne bɛ weleweleda kɛ weleweleda jumɛn i ɲɔgɔnna denmisɛnw bɛ yen ka taa dɔnni kalan u k'a dɔn i bɛ dɔnni kalan k'a dɔn i bɛ bɔ i bɛ bɔ jugusagoya la karisa y'a kɛ a ma ɲɛ n bɛ bɛɛ de fo wagati in na ko kalanbulon bɛ yen hali sini n'i taara i tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba dɔrɔmɛ tan ni kelen kalanbulon na sotuba n'i sera kalan ni kari ye tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ i bɛ kalan kɛ yanni n ka bɔ kuma la n bɛ n wolofa in fo du su ala k'a da yɔrɔ ne n b'a fo ala k'a da yɔrɔ ne mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an filɛ nin wagati na réseaux sociaux kan n tɔgɔma alimami den

ka kuma galama ta a tɛnkun a la, unhun, a ka kado di maaw ma nafoloko la, awɔ, ɔ an ka sɔrɔ ka su in na baabu ka a wuli, siga t'a la, ɛɛ eh, alihamudulila dɔgɔni ɲuman Fuseni Lalabi a bɔlen kɔ kuma kɔnɔ fana nafolo yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na kumana o kan kosɛbɛ hmm. toujours n bɛ sigi a kan hmm. n'i ko ko nafolo ko gɛlɛya bɛ na hmm. ne b'a fɔ i tɛ ka dɔnni yɛrɛ de kɛ. sinon dɔnni ni i bɛ k'a kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ wa i bɛ kɛ fɛntigi duwawu b'i kɔ duwawu t'i kɔ danga b'i kɔ danga t'i kɔ i bɛ nafolo sɔrɔ u bɛ fɛ k'a fɔ lamɛnnikɛla ani filɛlikɛla ye ko turabu ye connaissance universelle de ye wa connaissance réelle fana don dɔnni jɛlen min bɛ kɛ tuma bɛɛ a bɛ kɛ k'i to lahalaya bɛɛ la wa i b'a jaabi sɔrɔ cogoya bɛɛ la n'i m'a kɛ dɔrɔn i tɛ fɛn ye. bɛ turabu den naani duguma turabu dugumasow la ka daminɛ nafolo la ka na kɛnɛ kan ka na siyɔrɔ la ka na kolaban na n'i bɛ nin kɛ ale bɛ baara ni bagan kunkolo sɛbɛn misi kunkolo sɛbɛn i bɛ nafolo sɔrɔ a ka teli wa nafolo yɛrɛ ti ban i kun yɛrɛ e t'a f'i da la fewu ko sɛgɛn b'i la e b'a fɔ de ko n bɛ dɔ ɲini ka fara dɔ kan ka minɛ ka bɔ fanzara yɔrɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ni kelen o kelen n'i bɛ dugukolo sanfɛ nafolo b'i bolo nafolo t'i bolo i ye jamana masa ye parce que i bɛ se k'i yɛrɛ kɔmande o masaya dɔ yɛrɛ nata de bɛ o de bɛ na ni nafolo yɛrɛ sɔrɔbaliya ye mais a y'a yira k'a fɔ tuguni ko tuma min na ala ye bunahadamadenw dila k'u bila dugukolo sanfɛ mhm. n'u banna ala yɛrɛ ta ma mhm. u yɛrɛ ye fɛn min dila mhm. fana o ti sɔrɔ quoi bunahadamaden yɛrɛ ka bɛnkan n'u ka fɛn dilalen o de ye nafolo donc depuis an banna ala yɛrɛ ta ma an ka fɛn dilalen an fana b'o ɲini façon bɛɛ la ka dɛsɛ i t'o sɔrɔ mais su in na A b'u labi la lɛnkama de ye den naani min fili i b'i ka wala ni ka daba la su na bɛ se k'a kɛ n'i y'a kɛ su na sini bɛ wa yɛrɛ y'a kɛ sini tɛ yɛlɛma kɛ su fiye ne b'o dɔn tɔrɔdon na ko min min b'a bila ka taa ɲɛfɛ ko dɔnw yɛrɛ b'a fɔ ko ko ye danden halitigi dama ye k'u b'an filɛ wa sigi k'a lamɛn o de kosɔn halitigi bɛ min sɔrɔ ani kodɔnnaw yɛrɛ bɛ se ka min k'u yɛrɛ ye an b'a bɛɛ di sinon ka fɛn sɔrɔ tile bɔ n'a bin ni ɲɔgɔn cɛ la o mago tɛ duwawu ni danga min kɔ a la o mago bɛ k'a kalan k'a dɔn dɔrɔn de la o sɛki o dɔrɔn o de kosɔn ni ne yɛrɛ kɔntana ni n wasara n b'a fɔ n ka kumaw la n ko diɲɛ kɔnɔ yan

ka mori zumana tugu a la k'o sɛbɛn siyɛn tan na ka lasa tugu a la k'o sɛbɛn siyɛn tan ani duuru kolaso de musa k'o sɛbɛn siyɛn tan ni wɔɔrɔ ka nasi in bɛɛ ko ka fara ɲɔgɔn kan ka kunkolo z in k'a san dɔrɔn k'a nɔgɔ ni to ye ka bɔ a la k'a kɔndiman bɛɛ n'o y'a nafɛn bɛɛ ye k'o bɛɛ k'a la ka nasi in k'a k'a tobi k'a mɔ k'a dun k'i kɔnɔbara fa te

N'i da den hakɛya tɛ dafa tun bɔ bi ni ɲɔgɔn cɛ fo ala yɛrɛ a sɛbɛn siyɛn bi naani dɔrɔn i k'a di da la ala fɛn tɛ n kun n datɔ filɛ nin bi tile bila n yɛrɛ t'a dɔn n b'a kɛ cogoya min na wa n datɔ filɛ nin sini yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min kɛ ka min to a ɲɛfɛ yɔrɔ tɛ ye di tɛ yen k'a di da la i ka

ko bɛɛ b'a nɔ la dɔ bɛ ka fara ko kan bɛɛ tɛ ka bɔ ko la o de ye folikan min bolo ka di ka tila ka wele da kɛ a ɲɔgɔn siya fkɛnɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ka daminɛ an kare fɔlɔ la fo ka taa sere laban ma ka daminɛ a de santa la dususi a fiki bɛɛ kɔntanfikɛ ka se kɔntan yɔrɔ fɛntina anzti ka an bɛ kɛ o sini denmisɛnnin de yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ka min filɛ ani i bɛ ka min lamɛn denmisɛnnin de don kumakan bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan ye mɛ n bɛ k'i wele ka na dɔnni ma n'ala hakilita kalanbolo la ni tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba tan ni kelen ka dɔnni kalan ka dɔnni dɔn pour que k'an kisi sini kunfinya ma terikɛ an bɛ bi tile min na n'i ma kalan diɲɛ kalan si la da la k'a fɔ i bɔra bolo bolo bɛ bɔ bɔrɔ bɔ fɛ ala ma ne n'aw bɛɛ kisi ma salama

walima soixante-quatorze quatre-vingt-six vingt-cinq vingt-cinq e ni ne tun bɛ yan ɔ ka ɲininkali k'a kɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ fo o tɛ a k'an bɛn ni ala ye sibiri natɔ k'o jira an na wasalamu.